ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngụ anyị ji eko agaghị akọ mmụ na gị anyị gbuo n'aka nri anyị ga-egbute mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute mma anyị ga-adịkwanụ ka echi ụmụnne m maka na echi anaghị agwụ agwụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ada gachaziri na be ndị enyi ya wee bata chike na onwe ya sikwazi na be agadi nwaanyị ahụ o zoro wee fete na be ya mgbe o fetere na be ya ọ kpọ- ọ kpọrọ ụmụ ya abụọ ọbịanuju na chukwuma kpọrọ ha ha nọdụ ya n'ahụ o bido na-ekpere ha ekpere na-ehu ha aka n'azụ na-enyekwa ha ngọzi ka chike ka ha na-emezi nke a ọbịanuju wee kpọọ ya papa chike wee za ya nwa m Ka Ọbịanuju na-achọ ka o mepee ọnụ jụọ nna ya ihe ọ chọrọ ịjụ ya, ọnụ ụzọ wee mepee, o wee bụrụ Ada batara n'ụlọ. Mgbe Chike hụrụ Ada, ọ dị ya ka ala meghee ka ọ nakpuru. Ahụ bidoro maba ya jigijigi. Mana Ada achụghị ya ọsọ kama ihe Ada mere, Ada gafere ya na ụmụ ya banye n'ime ụlọ. Egwu bidoro na-atụ Chike, ahụ na-ama ya jijiji maka na ọ maghị nke Ada ji wee bịa. Ọ maghị ma ọ bụ ya hapụ ụmụ ya gbaba ọsọ ka ọ bụ ya nọdụ. Ọ maghị nke ọ ga-eme. O wee mesịa wee mara ahụ jijiji wee jiri nwayọọ gaa mepee akwa e ji egbochi ọnụ ụzọ lee anya n'ezi ka ọ mara ma ọ ga-ahụ ndị amị ya na Ada soro bịa. na ụgbọala ha mana ọ dịghị ndị ọ hụrụ o wee nachighata azụ ya na ụmụ ya nọrọkwa ka nke a na-eme ada mesịrị baa na usekwu sie nri bupute bunye chike bunye ụmụ ya bunye nne ya Chike buuru nri ahụ, ọ na-eri nri ahụ mana ọ bụghị ya nọ. Ọ chị uche n'aka, ọ maghị nke Ada ji wee biri. O mesịzịrị na-eche n'uche ya na o nwekwara ike bụrụ na akaje a maọbụ okwu a onyeisi soja gwara Ada mere ka o chegharịa. Chike wee kwuo n'obi ya na ya bụ ọkụkọ ga-ejigodi otu ụkwụ wee kwụrụ. Chike mesịziri na-asị na ọ bụrụ na Ada echegharịala n'ezie na ya ga-anabatakwa ya maka na ndị Igbo si na o si taa dị mma ọ dịbakwara gboo na ọ bụrụ na Ada si otu a na-eme nke a bụ na agụọ agaghịzi egbu ya ọzọ bụkwazị na o nweghị onye ga-akpọrọ ya ndị soja maọbụ kpụga ya n'ihu ọgụ ihe ndị a niile ka ọ na-eche n'obi ya na-ele Ada ọdụ anya maka na ọ maghị ihe o bu n'uche maka na ndị Igbo si na obi dịkarịchara n'aghụghọ nwanne m aga m adọbiri ya ebe a ka ya bụ ọhịa dịka ọ bụ na enwe amaghị ya cheta na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala ndewonu ka ọ mesịa